Aw ni ce énergie TV jabaranin filɛli la ni aw ka jɛmukan n'o ye faso publique ye ka kuma ni jama ye n'o ye Mali maliyɛnw ye fasodenw ka se ka kuma faso yɛrɛ problème kan jamana yɛrɛ gɛlɛyaw kan o la sa bɛɛ b'a kalama wagati laban in na gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la ka d'a kan jɛkuluba dɔ sigira n'o ye mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques Jɛkulu caman farala ɲɔgɔn kan depuis juin kalo tile duuru ka na se fo juin kalo tile tan ani kɔnɔntɔn la u ye bɔko fila kɛ ɔ bɔko fila in bɛɛ la kumakan kelen u ko ko président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime ka walan sɛmɛ ɔ o kɔnɔna an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ président fana nɔfɛ n'o ye parti de la majorité ani société civile tɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan ko convention euh, euh, des forces pour la république convergence, de convergence des forces républicaines voilà convergence des forces républicaines o ye jɛkulu wɛrɛ mun sigira minnu bɛ président yɛrɛ dɛmɛna a ka baara la o b'a yira k'a fɔ bi wulikajɔw kɛn bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ n'o ye fanga mara cogo ye ɔ an kɛn bɛ ka wele bila nin tɔnw bɛɛ mɔgɔw ma ɔ Abdel Kader Maïga ale bi yan cɛkulu dɔ b'a bolo n'o i da mali tɛ tila ye ɔ ni ma fili a fana bɛ e sanbilen de fɔs patiroti kɔnɔ n'o ye mufɛma mun wulila k'o ka perez ka denmuso misiɔni ani n'a ka rez ɔ kɔnfɛɛrɛz tɛ fɔs ppibili kɛ o fana ka mɔgɔ dɔ b'an fɛ yan n'o ye ɔnra abudula kulubali ye ale fana ye depte wasa wasa minnu sigilen sisan ɔ n'a kuma cayalen don ɔ an kɛn bɛ ka wele bila ɲininikɛla dɔ fana ma ale ye sociologue ye n'o ye docteur Bréma Ely Dicko ye ale bɛ an kini fɛ yan ɔ ka fara eh, docteur Fousseyni Doumbia kan ale ye école karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la n'u ko université ɔ ale yɛrɛ ka kalan bɛn bɛ sariya sun sɛbɛn kalan de ma ɔ ni ma fili bi aw na faamuyali kɛ kosɛbɛ jamana gɛlɛya kan ale ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la o la sisan an tɛna na ko bila dagirinda la n bɛna na n tɛnku ka taa ɲininikɛlaw fan fɛ n'o ye docteur Bréma Ely Dicko ye komi olu bɛ ɲinini kɛ ɔ wale minnu bɛ ka kɛ sisan Mali kɔnɔ aw yɛrɛ ɲininikɛlaw e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ se k'an dɛmɛ ka faamuyali jumɛn kɛ nin ko ninnu na bi bien Timbo i ka ɲininkakali diyara n ye ne bɛ fɛ ka min fɔ min bɛ ka kɛ sisan n bɛ se k'a fɔ ko kura tɛ parce que wulikajɔ caman delila ka kɛ An bɛ se k'a fɔ ko taabolo de bɛnna ka yɛlɛma ani u ka laɲini k'a fɔ ko président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime a n'a ka baarakɛɲɔgɔn k'u bɛɛ ka fanga bila o de ye kuma kura ye ko in na sinon k'a fɔ ko ye ko kura ye o tɛ n'i y'a lajɛ kabi démocratie nana an ka jamana in kɔnɔ kabi 91 ka na se sisan ma kuma bɛɛ kuma bɛɛ i b'a ye kuma dɔ la girinkajɔw bɛ kɛ don dɔw nana tɛmɛ n'i y'i hakili jigin hali 97 la Alpha Oumar Konaré gɛlɛya dɔw nana ale ka mara kɔnɔna sɔrɔ fo u ye assemblée ka baara jɔ o kɛra waati y'a sɔrɔ parti farala ɲɔgɔn kan ka COPPO ni fɛnw dilan donc n bɛ fɛ ka min fɔ an bɛ ka min ye bi a ɲɔgɔn dɔw kɛra ka tɛmɛ bon pour que ka kuma ninnu ka se ka kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw ka se k'a faamuya ko caman de nana ka fara ɲɔgɔn kan parce que bamananw ko nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'o caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye bon an ta in nana kɛ o de ye Ɛɛ waati surun na Ibrahim Boubacar Keïta n'i y'a lajɛ a nana mali la présidentya la a ka mandat fɔlɔ 2013 a nana sigi gɛlɛya kɔnɔ o y'a sɔrɔ lakanabaliya ani coup d'état ni fɛnw kɛra jamana kɔnɔ donc gɛlɛya caman tun bɛ yen mali yɛrɛ ka mali tun ɲini ka tunun a nana o kɔnɔna na maliyɛn caman ye voté a ye a ka mandat kɔnɔna na sani a ka mandat ban mɔgɔ caman bɛnna ka funteni a kɔrɔ mɔgɔ bɛnna k'u ka nisɔngoyaw jira o kɔnɔna na an nana ka na se 2018 élection ma o élection na mɔgɔ caman y'a ɲini ala y'a kɛ ale y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale tila ka kɛ président ye nka a waati mɔgɔ min kɛra mɔgɔ filanan ye n'o ye Soumaïla Cissé ale n'a ka nɔfɛmɔgɔw ko élection in ko a ko ma jɛya kosɛbɛ n'i yɛrɛ y'a lajɛ hali premier tour ni second tour cɛ mankan caman nana kɛ résultat nana bɔ waati min na, kuma nana caya fo CEDEAO yɛrɛ y'a ka mɔgɔw bila u nana ka na kuma ɲɔgɔnyaw kɛ bɛɛ fɛ donc u y'u ka hakilinaw jira k'a fɔ aa ko bon ko élection kɛra cogoya min na mɔgɔw ka sabali an ka jɛ k'a lajɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o ko nana kɛ o bɛɛ n'a ta Soumaïla n'a nɔfɛ mɔgɔw u bɛnna u ye girinkajɔ caman kɛ kɔfɛ gɛlɛya nana ka caya ka caya ka kuma caya bon politiciens président nana sisan ka fɛɛrɛ tigɛ ani eh, a ye premier ministre bila ko ka kuma mɔgɔw fɛ donc u ye sigikafɔ caman kɛ o kɔnɔna na accord politique nana signé n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye politique sɛbɛn don o kosɔn Soumaïla kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw olu y'o bila ka don ka fara gouvernement kan donc u ye gouvernement dɔ sigi u b'a ko gouvernement de mission u ka baara tun ye san kelen o san kelen kɔnɔ yaasa ka se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ nɔgɔya u nana u ko min don sisan ko fo an ka dialogue de kɛ ka sigikafɔba kɛ an ka togodaw la ka na se an ka kubedabaw ma ka na se bamakɔ ma o kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ mali la lakanako gɛlɛya kalanko gɛlɛya politique ko gɛlɛya o n'a gɛlɛya fɛn bɛ mali la ka se k'a bɛɛ fɔ u y'o bɛɛ fɔ u ye bɛnkan caman sɔrɔ o la nka o bɛɛ n'a ta ko in ma se ka suma bon o bɛnkan an tun y'o lajɛrɛba min kɛ n'o ye dialogue ye an nana o sigikafɔba in ko ko fɔ ka wasabulon ko wasabulon kɔrɔ min bɛ yen ko maliyɛn ko k'a tugu wasabulon ko a fɔra ko ka sariya sunba yɛlɛma ko ni wasabulon in tɛna se k'o baara kɛ donc kumaw nana caya bon comme an ka sigikafɔba tun ko ka élection kɛ bon an ka gouvernement fana ko ka élection kɛ bon élection bɛna kɛ waati min na o y'a sɔrɔ bana kura dɔ nana fɛ yan ko coronavirus bon o tun bɛ na ka cari diɲɛ kɔnɔ bon o waati na élection nana kɛ dɔw ko k'a ka kɛ dɔw ko k'a kana kɛ bon ni ko nana kɛ sɔsɔli kɔnɔ n'a nana kɛ ni minnu ye i ye bɛrɛ sɔrɔ i bɛ nisɔndiya n'i ma bɛrɛ sɔrɔ i bɛ funu dɔw ka funu nana sɔrɔ o cogo kɔnɔna na bon n'i y'a lajɛ élection ye siyɛn fila de daga bɛ taga bɛn kɛ yɔrɔ la premier tour ni second tour taga bɛ fɔlɔ kɔnɔ dɔw taara deuxième tour la o kɔnɔna na dɔw ko aa min taara deuxième tour la nin olu ta cogo ma ɲɛ ko namara kɛra bon ko kuma kɔni fɔra ka kuma caya deuxième tour nana kɛ o kɔnɔna na deuxième tour nana kɛ parti bɛɛ y'i ta sɔrɔ minnu bɛ parti la minnu tɛ parti la olu b'a fɔ indépendant bɛɛ y'i ta sɔrɔ ka na assemblée sigi bon min nana ni mankan yɛrɛ ye mɔgɔw y'a ye k'a fɔ k'a waati ko président kɛrɛfɛ parti dɔw bɛ a tun ye parti min kɛ n'o ye RPM ye o tun ye n'i ye bamakɔ ta k'a lajɛ n'i y'a bɔ commune deux la a ka parti tun ma député wɛrɛw sɔrɔ nka an nana a ye k'a fɔ ko jaabi fɔlɔ jaabi fɔlɔ minnu dira minisiri an ka togoda minisiriso fɛ donc o kɛra minkɛ mɔgɔ caman jaabi nana yɛlɛma minisiriso ni cour constitutionnelle min bɛ résultatw lajɛ jaabiw nana yɛlɛma o kɔnɔna na o nana fara o dɔ fara funu kan o y'a sɔrɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ ni lakanabaliya y'olu tɔɔrɔ jamana cɛmancɛla la jamana kɛɲɛkayanfan fɛ ka na se mali yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛw la ani minnu fana tun ko olu ta ye kalanko ye ko salon 2019 kalanko ma se ka ɲɛnabɔ grève kɛra o dun y'a sɔrɔ président ye layidu dɔ ta 2018 k'a fɔ ko aa an bɛna nin k'aw ye olu fana ta ka bɔ ma se ka k'o ye olu fana ma se ka sigi bilen o tuma bɛɛ u bɛ mankan ci la salon u y'o ko tugutugu ko baribari kalan nana kɛ kalan banna ten ɲinan fana olu fana ye grève nana daminɛ ka na kalo wolonwula kɛ o grève la o grève tɛ ka ban tuma bɛɛ ɲɔgɔn ye an b'a kɛ tan an tɛna kɛ tan an fana jɛnna n'a ye an ma jɛn n'a ye donc u ye ɲɔgɔn ta ka bɛn o la o y'a sɔrɔ fana politikimɔgɔw fana ta nana fara a kan donc ko caman lakanabaliya kalanko ani politicien yɛrɛ fana ka woteko in o bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan ka dimi caya donc fɛn kelen tɛ ou bien fɛn kelen tɛ n b'a fɛ ka min fɔ fɛn caman de nana fara ɲɔgɔn kan ka na ni dimi ye bon dimi dimibaatɔ dimibaatɔ ye farala ɲɔgɔn kan dɔw bɛ politikitɔn na dɔw yɛrɛ bɛ olu ye olu tɛ politikitɔn na dɔw fana i b'a ko fanga sinamatɔn mɔgɔw ye dɔw fana bɛ olu yɛrɛ fana diinɛ mɔgɔ ye olu bɛɛ de nana k'a fɔ aa nin kɛlɛ in ne kelen ka kɛlɛ tɛ fo an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan bamananw ko ko kɔnɔ jɛnen de bɛ bin fɔ donc u nana fara ɲɔgɔn kan u sɔrɔla ka girinkajɔ kɛ i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma daminɛ na ko le 5 juin u ye mɔgɔ damadɔnin tun don u y'u ka nisɔngoya jira boulevard de l'indépendance la u caman sa mɔgɔ caman mɔgɔ caman nana k'u ta jira o kɛra min kɛ u ko halisa an ka taa fɛ ɔ président ye wele da kɔni bila u ma nka u ma se ka ɲɔgɔn faamu halisa donc an b'o de boliboli taa ka segin la dɔw ko nin ta ye tiɲɛ nin ta tɛ tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ɔ i filɛ ka min fɔ nin sisan président fana kɛrɛfɛmɔgɔw ani parti minnu b'a fɛ ka fanga senkɔrɔmadondon olu bɛɛ fana lajɛw kɛ u ye wuli ka jɔ fana kɛ ka se M5 mɔgɔw ma n minnu ko ko ko jamana An da bɛna se olu ma olu ye wulikajɔ min kɛ yan n'o cɛ n bɛna taa Abdelkader Mayiga fan fɛ ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka wulikajɔ ninnu na waati laban na an b'a ye k'a fɔ aw ka jɛkulu tɔgɔ yɛrɛ b'a jira k'a fɔ faso kanu bɛ mɔgɔ minnu na des patriotes rassemblement des forces patriotiques olu de farala ɲɔgɔn kan ɔ faso kanu de y'aw bila nin wulikajɔ in na wa
merci Timbo i ni ce i ka ɲininkali la an bɛ an lajɛbagaw bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya la maliyɛnw minnu bɛ mali kɔ kan a bɛ fɔ minnu ma ko diaspora ka M5 n'a tɔndenw bɛɛ fo ka tila ka an ka mouvement kelen kelen minnu bɛ M5 kɔnɔ mhm. comme Espoir Mali kura ninnu mhm. CMAS ni FSD mɔgɔw k'u bɛɛ fo mhm. a tɔw ka ca ani personnalité minnu b'a kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn bi ka Énergie TV yɛrɛ mɔgɔw fo et puis n bɛ foli tɛngu an ka co-débatteur ninnu bɛɛ la ne yɛrɛ mana mɔgɔ kalannen ye la première des choses c'est que a bonya bɛ n yɔrɔ parce que n'a fɔra ko doctorat bɛ maa min bolo fɛn dɔ la n'a kalan kɛra tiɲɛ yɛrɛ kan o kɔrɔ ye ko dɔnniya b'o tigi la donc o bɛɛ bɛ fɛnw nɔgɔya ka kulubali fana euh, fo parce que a sɔnna ka na nin débat in kɛ euh, nin plateau in kan ça veut dire que bon hali bi an kɔni bɛ ka fɛn dɔ ɲɛɲini mali kama Euh, Timbo min kɛra le 14 euh, mai espoir mali kura anw bɔra k'a fɔ ko il faut que min bɛ ka kɛ mali la o ka ban il faut que an ka euh, république changer an ka taa quatrième république la mhm. il faut que maliyɛnw ka se ka wuli k'u jɔ ka mali kunmabɔ sinon mali ko ba a bantɔ don donc an kɛlen k'o lancement kɛ espoir mali kura a bɛ fɔ min ma emk cmas mɔgɔw nana an bara k'u bɛ fɛ vraiment an n'u ka jɛ ka baara kɛ ko parce que an ye min fɔ o ye olu yɛrɛ hakilina ye o kɔfɛ fsd mɔgɔw fana nana ko o hakilina kelen o de bɛ olu la k'an ka jɛ ka baara kɛ donc an ko bon an ye min sɛbɛn a filɛ nin n'aw jɛnna n'a ye an bɛɛ b'a signé an bɛ lancement kura kɛ donc o lancement in de kɛra le 30 mai 2020 donc bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko an ka constat bɛɛ ye kelen ye o constat tɛ dɔwɛrɛ ye perezidan ibrahim bubakari keyita a dɛsɛra a dɛsɛra kunun a dɛsɛra bi a tɛna se sini jamana bɛ lahaliya min na i mana yɔrɔ o yɔrɔ ta kɛnɛya a tɛ yen wari tɛ yen balo tɛ yen kalan tɛ yen adamadenya banna fɛn bɛɛ faralen don i mana kɛ aw mana si aw fila sani dugu ka jɛ i b'a taa sɔrɔ u y'aw fara sɛndikaw faralen don diinɛmɔgɔw faralen don famiw faralen don donc ni mali kɔntinera nin fɛ fɛn tɛ to sani 2023 cɛ ka tila k'a fara kan mali yɛrɛ n'i y'a tilan saba a tilan fila o t'an bolo mali ka foyi tɛ boli o kan donc mun de tora tilan kelen de tora mali bolo o tilan kelen yɛrɛ n'i y'a lajɛ n'a fɔra ko fɛn o fɛn ka ɲi mali kɔnɔ fɛn o fɛn ye nafoloman yɔrɔ ye fɛn o fɛn ye décision ta yɔrɔ ye a bɛɛ bɛ président n'a denw n'a denw ka teriw ni mɔgɔw bolo o tɛ jamana jɔ donc n'an bɛ fɛ jamana ka bɔ bolo la an bɛ mun de kɛ mais bɛɛ y'a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ perezidan yɛrɛ tɛ porobilɛmu ye o tun ka nɔgɔ o bi tun t'an sɔrɔ yan o an m'a fɔ sisan ko politisiyɛnw fanga sinamatɔnw ni perezidan ninnu cɛ u ye dialogue kɛ ka accord politique kɛ pour que eh, fanga bɛ se ka sinsin wa i y'a ye o ma nɔgɔya wa mais mun na o ma se ka ɲɛ parce que diagnostic min kɛra o don o de ye an ka fanga dɛmɛ ka mali bɔ bolo la ni n'an y'an sinsin olu bɛɛ kan an y'an sinsin kɔrɔlenw de kan ka na se fo o don ma ka sɔrɔ k'an ka conclusion tirer conclusion ye min ye sincèrement an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ mali de fɛ a solution ye ibrahim bubakari keyita a k'a fɔ vraiment n dɛsɛra n bɛ walan sɛmɛ aw maliyɛnw aw k'a lajɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka fɛn in dilan cogo min ka ɲɛ n'a y'aw diya n bɛ kɛ yan k'aw dɛmɛ n'a y'aw diya fana ne bɛ taa mais a kana kɛ mankan ye o y'a ye n'a bɛ mali fɛ n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ mali fɛ a bɛ kɛ ten mais anw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ibrahim bubakar keyita ye maa min ye f'a da jolima a tɛna fanga bila o dun b'a jira k'a fɔ fana k'a tɛ mali fɛ an ma s'o yɔrɔ ma fɔlɔ komi wulikajɔw bɛ sen na non wulikajɔw bɛ sen na mais tu sais ko sitanɛ ka don kow la o ye yɔrɔnin kelen de ye e bɛ se k'a faamu cogo di ko olu k'a fɔ k'an ka na d'abord le 5 an bɔlen président ma hal'a dɔn k'a fɔ ko ko kɛra a ma mɔgɔ bila ka weleli kɛ a ma mɔgɔ bila k'a fɔ ko n y'a mɛn aw ye min fɔ aw fana ye jamanadenw dɔ de ye mhm. donc i jɔ n ka bɔ télé la k'a f'u ɲɛna bon aw ye fɛn min fɔ n y'a mɛn mais a ye n'an ka sigi ka kuma a m'a kɛ fo tile tan o kɔfɛ tile tan kɔfɛ mhm. pression extérieure de y'a to a ye décision ta fana k'o kɛ kɔfɛ mɔgɔ e yɛrɛ fɛ communauté internationale de ye a bɛɛ b'a la n'i ko kɔfɛ mɔgɔw c'est à dire que vraiment des mɔgɔ minnu tɛ dans l'appareil de l'état ou bien minnu tɛ a yɛrɛ ka kulu mɔgɔw ye olu de ye pression kɛ pour que a ka se ka bɔ ka mɔgɔw jaabi en particulier d'ailleurs ne yɛrɛ ye min mɛn sincèrement diko diko ninnu de ye kama mhm. k'a ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ don min na musa tarawele y'a da don fanga fanga eh, president kɔrɔ mhm. don min na o y'u wele u ni diko ka sigi ka kuma mhm. o don de diko ninnu y'a yira a la k'a fɔ ko e bɛ nin bɛɛ la jama bɛ jamana bɛ ɲini ka ci hali ka bɔ k'a fɔ aw ye min fɔ n y'a mɛn i ma se k'o kɛ o kɔrɔ ye k'a sira tɛ jamana na donc i b'a dɔn k'a fɔ yan de an ni min bɛ ɲɔgɔn na n'an y'an ta an dusu fɛ ou bien n'an y'an ta ale yɛrɛ fɛ non an bɛ bɔ dɔrɔn sɔgɔmada dɔ fɛ dɔrɔn o ye mayiga i ye gɛlɛya caman fɔ mais mun de ye faraɲɔgɔnkan in teliya aw yɛrɛ fɛ nin bɛɛ la mais faraɲɔgɔnkan in min y'a teliya mɔgɔw tun dusu kasilen don ka tɛmɛ mɔgɔw mana wuli tuma o tuma k'a fɔ ko u bɛ ko dɔ kɛ dɔ ye u b'u sigi ka miiri a mali bɛ lahaliya min na an k'a kɛ dɔɔni dɔɔni an k'a kɛ dɔɔni dɔɔni ɛ mais dɔw bɛ yen n b'a dɔn mhm. n'i ye fanga sinamatɔnw lajɛ mhm. je sais que a a fɔlɔ u ka ɲɛmaa de tun b'a to mhm. wulikajɔ suguya dɔw tun bɛ yen olu tɛ fɛ k'o kɛ parce que pour eux o tɛ euh, euh, démocratie taabolo dɔ ye mais n'i ye euh, religieux ka côté lajɛ olu fana tun bɛ jɔrɔ u kan'a fɔ ko islamistiw ni eh, terroristiw ni fɛn dɔw olu de nana don bamakɔ u bɛ fɛ ka fanga minɛ jagoya ka tila ka a di eh, eh, terroristiw ni islamistiw ma donc o de kama mhm. côté religieux mɔgɔ ninnu fana caman tun bɛ k'u yɛrɛ minɛ mhm. mais anw ka côté Espoir mali kura mhm. mais anw tɛ ninnu si la anw b'an yɛrɛ considérer comme société civile ɛ Cheick Oumar Sissoko yɛrɛ min ye coordinateur ye ale tun bɛ politique la mais a ye politique bila a mɛnna k'ale da foyi tɛ don politique ko foyi la donc minnu nana fara Espoir Mali kura kan a bɛɛ ye mɔgɔw ye minnu en fait politique a bɛ komi nin kulu ninnu bɛɛ tun sigilen don ka occasion de kɔnɔ nin kulu sigilen don ka occasion kɔnɔ parce que élection élection laban in de kɛra occasion ye wa

juguya tɛ ou bien mɔgɔ ko tɛ mali bɛ yɔrɔ min na bi c'est le système qui doit changer système ye min ye président a nana sigi a ye fɛn dɔw de kɛ a taabolo ye a nɔfɛ mɔgɔw fana y'o kɛ u taabolo ye fo ka na jamana sigi a sen sabara kɔnɔ donc n'i bɛ fɛ k'o kɛlɛ solution t'a la. d'accord an bɛ taa fanga fanga dɛmɛjɛkulu tɔnw fan fɛ ɛɛ honorable Abudulayi Kulubali bɛ yan. convergence des forces républicaines o ye jɛkulu kura ye min sigira fanga yɛrɛ dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ majorité parti minnu bɛ yen ka fara tɔn wɛrɛw kan ɔ o kɔrɔ b'a jira n'i ko force républicaine a bɛ komi aw bɛna jamana ɛɛ tulomaw de sinsin. baarakɛ yɔrɔ clemaw kɛrɛnkɛrɛn ne yala mun ye denkarasi ye k'a fɔ ko fanga bɛ ɲini ni kalata sira ye ɔ aw sigalen bɛ mun de la sisan n'aw farala ɲɔgɔn kan ɛɛ ne se ko tbo n bɛ fɔ kiba ɲuman dɔn dabɔ n bɛ wawa dɔ kɛ n tɛ kɔnfɛz de fos de pebili kɛ n taa tɔnden ye n ye kɔnfɛz de pebili kɛ dɛmɛbaga dɔ de ye
A dɛmɛbaga sira jumɛn kan? A musaka ko wa? A dɛmɛbaga, a sira bɛɛ kan, unhun, parce que unhun, u wulila ka s'an ma, unhun, k'a jira k'a fɔ hakilina min b'u la, unhun, o de ye ka en tout cas jamana sinsinlen bɛ tuloma minnu kan, unhun, ko olu jukɔrɔmadondon, o tɛ parti la, o tɛ surunya ka kɛ parti la, c'est des organisations faitières unhun. nka u ka baara tɛ se ka ɲɛ ni anw m'u jukɔrɔmadondon aw jɔn anw politigimɔgɔw
anw mali RPM mɔgɔw wa RPM mɔgɔw anw ADEMA mɔgɔw anw majorité présidentielle anw epme defasɔn ani debite minnu kɔnte fɛn fɛn bɛ yɛrɛ reconnu Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna majorité kɔnɔna na u wulila ka sin an ma de an k'u dɛmɛ an y'u dɛmɛ fana k'a sababu kɛ anw yɛrɛ ka jate la u bɛ hakilina min kan fasojɔ kan de b'u da donc a wajibiyalen b'an kan an k' u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na donc an tɛ u ka tɔnden ye mais an y'u kanubaga ye an y' u dɛmɛbaga ye sur tous les plans d'accord i y'a faamu maintenant n'o o bɔra yen I i se k'i ka question i bɛ se ka segin a kan s'il te plaît mun ye aw yɛrɛ bi an bɔra ka Mayiga lamɛn Mayiga ye gɛlɛya minnu fɔ aw minnu bɛ nin tɔn ninnu dɛmɛna bi aw fana minnu ye député kuraw ye ni jamana fanba fan jamanaden fanba dɔ wililen don k'a fɔ k'u ma sɔn dɔw tacogo ma ɔ aw bɛ se ka mun fɔ bi gɛlɛya ninnu na aw sɔnnen bɛ k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen wa Très bien gɛlɛyaw bɛ yen ni maa min ko gɛlɛyaw tɛ yen i ma tiɲɛ fɔ i yɛrɛ ye c'est clair gɛlɛyaw bɛ yen nka gɛlɛyaw a ye fɛn fɛn mun fɔ bɛɛ bɛ yen a ye fɛn fɛn fɔ gɛlɛyaw bɛ yen mais n bɛna min fɔ malien jumɛn bɛ yen k'a fɔ nin ye malien fonctionnaire ye k'a fɔ ko a ka kalo kelen sara juru bɛ gouvernement na an bɛ don min na ko bi ce que je veux savoir opérateur économique jumɛn bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi k'a fɔ ko a ka wari juru bɛ Mali gouvernement la gɛlɛya ye diɲɛ bɛɛ bɔ gɛlɛya in tɛ fɛn kura ye Mali kɔnɔ mais peut-être an bɛ don min na ko bi an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya in Mali kelen ka gɛlɛya tɛ Mali kelen ka gɛlɛya tɛ mais bamananw ka kuma don ni san kulula bɛɛ b'i bolo da i kunna doni de la i y'a faamu parce que anw ye jate min minɛ a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na EMK ko u y'u ka wulikajɔw daminɛ à partir du quatorze mai mali gɛlɛya ma daminɛ le quatorze mai deux mille vingt non mali gɛlɛyaw bɛ yen ka kɔn bi ɲɛ ka kɔn le quatorze ɲɛ kun jumɛn de la u ye le quatorze de kɔnɔ ka sɔrɔ ka wulikajɔw kɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bila ni min kɛra an k'o fɔ balimakɛ y'a fɔ ɲininikɛlaw y'a fɔ k'a fɔ effectivement n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ t'a sɔrɔ nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye c'est vrai on est d'accord que frustration bɛ yen parce que jama mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka bɛɛ wasa mais Ibrahim n'a ka nɔfɛmɔgɔw ka fanga gérer mais Ibrahim n'a ka mɔgɔ nɔfɛmɔgɔ de ye fanga ɲini o anw de wulila ka taa fanga ɲini munna anw tɛ fanga gérer anw wulila ka taa fanga ɲini ka fanga sɔrɔ munna aw b'a fɛ an ka aw sen don an ka fanga gestion na ni fanga ka d'aw ye c'est la voie des votes a ye wuli a ka taa fanga ɲini n'a y'a ɲini hakilina min b'aw la a b'o proposer maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ kala fili aw ye n'a y'a sɔrɔ ni anw bolo anw ka taabolo in man ɲi fanga a ye wuli a k'a ɲini a ɲini sira ɲuman fɛ absolument parce que minnu kosɛbɛ parce que maa minnu bɛ ni mouvement ninnu ɲɛma bi mm-hmm. kunun aw ka hakɛ to olu de tun bɛ wuli ka micro ta ka Ibrahim Boubacar Keïta majamu i y'a faamu ko tile kura bɔra ko bolodenkɔni tɛna se ka tile bali ka bɔ olu maaw de bɛ bi contestation ɲɛma wagati fana ni bi ye kelen n y'o de f'i ɲɛna n ko mali gɛlɛya ma daminɛ le quatorze mai mali gɛlɛya ma daminɛ bi mali gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ kabiri démocratie nana a y'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ o ɲɔgɔn faamuyabaliyaw bɛ yen mais ka sin ka wuli ten yɔrɔnin kelen ka ko karaba fɛn dɔw bɛ yen n bɛ min f'i ɲɛna kalafili kɛra san parti minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ assemblée kɔnɔ o dɔnnen don sani ka kɔn olu ɲɛ parti minnu taara élection présidentielle la o dɔnnen don maa minnu ye cinq pour cent sɔrɔ élection kɔnɔna na olu tɔn dɔnnen don maa minnu ye moins de un pour cent sɔrɔ olu tɔn dɔnnen don i y'a faamu donc ɛɛ an ka référence baromètre fanga bɛ n na fanga tɛ n na a bɛ dɔn mun de fɛ jama min b'i kɔ tɛ jama bɛ sɔrɔ cogo di an bɛ démocratie tile de la o ye kalafili ye i y'a faamu donc k'a jira tout simplement kalafili jɛlen ko tɛ kalafili a jɛlen ko tɛ wa kalafili mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a ye jamanabaw la n'o ye démocratie baw ye kalafiliw bɛ kɛ contestation bɛ kɛ on a vu ça aux Etats-Unis ɛ comment on appelle Hillary Clinton ka jama ma ca ni George Bush ka jama ye wa Donald Trump ka jama ye wa a tɛ ne ye fanga la bi wa jamana bɛɛ n'i ka système de don jamana bɛɛ n'i ka taabolo de don ne t'a fɔ an ka kalafili min kɛra n t'a fɔ ko a jɛlen don parce que bi wasabulon min sigira a ka gɛlɛya la wasabulon nɔba bɛ gɛlɛya sini bɛ wasabulon nɔba bɛ gɛlɛya la parce que jateminɛ min kɛra fanga sinatɔn n bɛ misali kelen ta groupe wɔɔrɔ de bɛ assemblée kɔnɔ a groupe wɔɔrɔ ye ni groupe kelen tɛ a bɛɛ bɛ majorité kɔnɔ minnu bɛ ka wuli ka bɔ bi ka marcher k'a fɔ olu Ibrahim ka taga u ka wasaden min bɛ assemblée kɔnɔ u bɛ mouvance présidentielle kɔnɔ mais minnu bɛ opposition na bi

i bɛ taa kap kɛ ni pati ka kuli de ye mɛ n'a kɛra de i se t'a la tugu an'o de o yedis min o de kama an k' u kana fɔ an tɛ a banna o ma da fɔ o san an tɛ a banna dɔn ko o y ye o si an kkurae nu tun b'a fɔ an tɛ a banna ya don zan donla nin ɲumanuma disin politigi san ma sɔrɔ a ko banna depite ka yɛlɛma ko ŋɔmi an tɛ a banna nɔ don sinon anw de ko depite tɛ se ka kɛ ŋɔmi ye maaw de ye dannaya ta k'a da i kan maa minnu ye dannaya ta k'a da i kan n'i k'i b'olu janfa i ye faso janfa c'est clair donc n'i kɔni tɛ yan i bɛ bɔ depiteya la i bɛ yɛlɛma maa minnu ye dannaya da i kan i b'u ka dannaya segin u ma mais a waati an ma faamu u ko ayi an tɛ a banna mais gɛlɛya min sɔrɔla depite kalata in na jaabi di cogoya tɛ wa jaabi di cogoya don jaabi faamuyali cogoya don ne yɛrɛ bolo jaabi di cogoya tɛ jaabi mm. faamuyali cogoya don mm. je ne suis pas constitutionnaliste mm. mais n b'a dɔn kalafili mana kɛ cogo o cogo fiɲɛ bɛ a la c'est une œuvre humaine d'abord a fɔra ko kalafili tɛ se ka organiser mais an y'a ye

Ɔ o yɔrɔ labila kulu an b'a dɔn k'a fɔ jaabi fɔlɔ min dira n'o ye marabolo minisirire ye fɛ o jaabi ma kɛ gɛlɛya ye o ma b'o la jɔsi da wulikajɔw ma k'a la ni maa yɛrɛ bɛ mali filanan bɛsɛ fɛ o de kɛra sababu ye ka na ni maa bɛ mali maa bɛ mazorite la min bɛsɔn pssu gananizyɔn kɔn tɛ se ne b'a la pa tiɲɛ ka fɔ kalafili kanzsɛteriw ka ca denmisɛnw bɛ yen senni bɛ yen misiriladon satiɔn teriritorili bɛ yen kuruksili bɛ yen dɔw bɛ minɛn fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ minɛn san sa flima a tila tila tilayɔrɔ ca qu pa que s bɛ don dilan o o de kama ya don san k'a sɔrɔ makɛ de bɛ taa an tun bɛ kɔsɔn de kɔlɛti tɛte la an ye lajɛ dɔ kɛ K'a jira k'a fɔ vraiment waati dɔ sera mali ka sigi ka hakili jakabɔ kɛ ka cakɛda dɔ dayɛlɛn cakɛda min ɲɛsinnen de don ka kalafiliw organiser du début jusqu'à la fin ka nin bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ est-ce que tu vois o ka kɛ maaw ye fana maa minnu en tout cas u tɛ tamaki u tɛ siran u tɛ nata maa la o la c'est-à-dire ɲɛnamaya baara de don n'i m'a kɛ c'est-à-dire e tɛ i kɔ don c'est clair mais ni i bɛ kalafili organiser maa min y'i ta k'i bila n'i bɛ nata a tigi la hali n'i ma tiɲɛ sugu dɔ bɛ yen hali n'i ma se k'o fɔ a ɲɛ na yɔrɔ dɔw bɛ yen peut-être i bɛ se ka gasi sigi yɔrɔ dɔ la il faut qu'on se dise la vérité an m'a fɔ ko kalafili kɛra sans faute kalafili yɛrɛ tɛ se ka kɛ sans faute n'i y'a mɛn ko vote yɛrɛ ɲɔgɔn sonya de don ni min ka fɛɛrɛ bonyana ni min ta ye o tigi de bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la mais c'est clair nous sommes en politique Ni min ka fɛɛrɛ ka bon ni min ta ye est ce que tu vois o tigi bɛ sɛbɛn sɔrɔ, o tɛ na ni tiɲɛni ye wa? non tiɲɛni tɛ o c'est à dire suɲɛni suɲɛni dagalen tɛ mais n'i ye suɲɛni kɛ n'i ma minɛ jɔn bɛ se k'a fɔ k'i ye zon ye ɔ e yɛrɛ fɛ ko suɲɛni de kɛra tɛmɛnen na non ɲininkali de don suɲɛni de bonyana n ko suɲɛni tɛ fɛn dagalen tɛ mais ni ne ye suɲɛni kɛ ni n ma minɛ jɔn bɛ se k'a fɔ ko n ye zon ye I yɛrɛ kɛ i yɛrɛ tigɛ aw aw fɔani kɛra kala tɛmɛnen na i bɛ o de fɔ b'a fɛ ka min fɔ aw de minnu bɛ aw sɔn b'a fɛ ka min fɔ b'a fɔ ko hadamaden baara don a mana kɛ cogo cogo a tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko fiɲɛtɛ yalala cɛ tila e nati Hadamaden baara don ok an bɛna taa ɛɛ docteur ɛɛ Fuseni Dunbiya fan fɛ ale ye sariya kalan kɛ ani démocratie taabolo fanga o fana kalan ɔ an bɛ fɛ ka mun faamu bi an b'a dɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na a bɛɛ fɔlen don a bɛ kɛ sira minnu kan sariyasun sɛbɛn kɔnɔ ani démocratie kɔnɔna na ɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye nin wulikajɔ ninnu na kulu fila ninnu ka wulikajɔ min bɛ ka kɛ démocratie la a nafa bɛ se ka kɛ mun ye Timo n b'i fo n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo n bɛ co-débatteur bɛɛ fo ne bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbagaw fɛ bamanankan man nɔgɔ a bɛ faamu
bamanankan man nɔgɔ
alors jamana bɛ degun kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la ne delila k'a fɔ jamana min bɛ degun kɔnɔ ani jamana min tɛ degun kɔnɔ u maracogo tɛ kelen O ye kuma kosɛbɛ, ni jamana bɛ degun kɔnɔ, laɲini yɛrɛ ye min ye kosɛbɛ, jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakilinaw kɛ kelen ye, an k'a ɲini fɔlɔ ka jamana bɔ degun kɔnɔ, ni jamana bɔra degun kɔnɔ maintenant ni min bɛ taa fan min fɛ k'i ka kɛlɛ kɛ, i b'o kɛlɛ kɛ alors euh, docteur Diko ye fɛn dɔ fɔ IBK nana cogo min na fanga la, a nana degun kɔnɔla la, a nana gɛlɛya kɔnɔla la, a nana Mali sɔrɔ gɛlɛya la. o de yɛrɛ de kɛra sababu ye an ye danaya ta ka d'a kan ko degun b'an kan bi mɔgɔ kelen bɛ se k'an bɔ gɛlɛya la o tɛ foyi ye fɔ IBK bon a nalen ne bɛ se k'a jalaki dɔɔnin a ye acte dɔw posé o acte ma ɲa parce que jamana min bɛ degun kɔnɔ n'i nana o kɛ mara komi jamana min tɛ degun kɔnɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ a nana dɔrɔn ale ye opposition renforcé alors ka opposition leadership créé opposition kun bɛ yen ka kɔrɔ mais leadership créé alors san o chef de file créé donc san o san a bɛ miliyɔn kɛmɛ duuru d'a ma rang de ministre b'a bolo chef de cabinet b'a bolo fɛn fɛn fɛn bɛɛ o bɛ faamu mais ne kɔni a y'o sariya sɔrɔ yen dɛ mɔgɔ y'a fɔ ayi opposition fɛn tun bɛ mais leadership tun tɛ leader tun tɛ opposition na sinon statut tun bɛ opposition statut tun bɛ yen mais leader tun t'a la voilà o hukumu kɔnɔla la bon n'i yɛrɛ y'a jate minɛ a ye degun sɔrɔ kosɛbɛ a ye degun sɔrɔ jamana opposition b'a ka rôle jouer ale min bɛ fanga la ale bɛ ka rôle jouer alors que jamana min bɛ degun kɔnɔ n'i y'a jate minɛ jamana marabagaw de fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ parce que i mana acte o acte poser critique de don bon minnu b'i critiquer olu de fanga bɛ bonya kosɛbɛ donc n bɛ a jalaki o yɔrɔ na a filila i m'a ye an taara dɔɔnin dɔrɔn election nana kɛ 2018 kɔnɔla la an obligera tuguni ka accord signer ani opposition cɛ tuguni alors que ale y'o fanga bonya nalen en mi-parcours également election bannen a tilara k'o wele a a ye n'an ka sigi ka kuma an ka bɛnkan kɛ pour que a bɛ na an ka jamana bɔ nɔgɔ la o ye fɛn fila de donc o hakili an kan ka daminɛ o de la depuis fɔlɔ Bon n'i y'a jate minɛ an bɛ démocratie de la hali n'i nana bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn an ka jamana bɔ nɔgɔ la a ka gɛlɛn mɔgɔw hakilina ka kɛ kelen o kɔni o ye waajibi ye maintenant mɔgɔ fila minnu bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a jate minɛ an bɛ bɛɛ jɛ fanga de la a yɛrɛ laɲininen don mɔgɔ si hakilina kana mɔgɔ mɔgɔ kulu c'est que kulu hakilina ka kɛ kelen parce que ni kulu hakilina kɛra kelen dɔrɔn tiɲɛni de bɛ démocratie yɛrɛ bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ laɲini ye fɛn jumɛn minnu ka ca minnu ye fanga sɔrɔ olu bɛ fanga mara minnu ka dɔgɔn olu bɛ contrôle kɛ ka kɔlɔsi ka kɔlɔsili kɛ u da u da man ka don fanga la o de ye bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ laɲini o de bɛ bɛɛ jɛ fanga tɔ sinsin an ye ATT ka fara ɲɔgɔn kan ye n bɛ se k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min na kɔnɔ bi ATT ka fara ɲɔgɔnya o sen dɔ b'a la parce que fɔ tiɲɛ de ka fɔ jamana kɔnɔ Alors o tuma la gɛlɛya Mali tun tɛ crise ba la ten, unhun, maintenant crise nalen fɛɛrɛ de tun ka kan ka tigɛ pour que an bɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ minnu bɛ ɛ minnu bɛ fanga la minnu fana tɛ fanga la fanga sinama bɛɛ b'i ka hakɛ kɔnɔ, unhun, mais min laɲininen don bi o ye sigikafɔ de ye, sigikafɔ an k'an sigi an ka bɛn fɔ la parce que hali ni a kɛra période normale o a kɛra période de crise o bɛɛjɛ fanga yɛrɛ b'a jate minɛ ninnu fila bɛɛ kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye an bɛ degun kɔnɔ o an tɛ degun kɔnɔ bɛɛ kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye wa n'i y'a jateminɛ bɛɛ b'i ka sariya kɔnɔ mais dɔw ka laɲini n'i y'a jateminɛ sariya ta fan fɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye politiki sira fan fɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye sariya ta fan fɛ alors mais sariya kɛlɛ kɛra cogo cogo situation kɛra cogo cogo degun kɛra cogo cogo n'i ye sariya wele sariya b'a ka solution di comme n'i y'a jateminɛ fanga de bɛ jamana kɔnɔdenw na Mali sariya sunba b'a fɔ fanga de bɛ jamana kɔnɔdenw na souveraineté o de bɛ jamana kɔnɔdenw bolo Souveraineté appartient au peuple voilà fanga laban bɛ jamanadenw de voilà fanga laban bɛ jamana kɔnɔdenw de bolo bon Mali ka degun kɔnɔla la bi comme sigi ka fɔ bɛ senna dɔw ko ko IBK ka walan sɛmɛ bon dɔw fana ko k'a kana walan sɛmɛ dɔw ko non ko walan sɛmɛ yɛrɛ tɛ hali n'a ye walan sɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ olu bɛɛ ka walan sɛmɛ donc o conséquence ye min an bɛ bɔ sariya de kɔnɔ sariya sunba bɛ yen o bɛ fɔ constitution normale de 92 an bɛ bɔ o kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔ donc an bɛ obligé maintenant ka sariya kisɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta min bɛ kɛ sababu ye k'an bɔ gɛlɛya la n'o bɛ wele constitution de transition ou bien constitution de crise ou bien constitution provisoire e yɛrɛ fɛ mouvement du 5 mɔgɔw ka laɲini b'an bɔ bi sariya sun sɛbɛn kɔnɔ a b'an bɔ a kɔnɔ a b'an bɔ a kɔnɔ mais a hakɛw dilen tɛ jamanadenw ma sariya sun sɛbɛn in kɔnɔ wa a wuli a b'an bɔ a ɲini président fɛ a ka démissionner wa n b'a fɛ k'o yɔrɔnin walawala a b'an bɔ a kɔnɔ min na n'u ko ko IBK ka taa système bɛɛ ka taa a ka gɛlɛn ka sariya sunba respecter mais ni IBK tora assemblée ka taa cour constitutionnelle ka renouveler sariya kisɛ dɔw bɛ se ka ta pour que an ka to sariya sunba kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ mais IBK ka taa assemblée ka taa système bɛɛ ka taa an bɛ bɔ sariya sunba kɔnɔ donc an bɛna sariya kisɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de sigi pour que ka pour une période bien définie dans le temps n'o o kuma bɔn an bɛ taa constitution wɛrɛ la Mais mun b'a to an ka to sariya sun sɛbɛn kɔnɔ e yɛrɛ fɛ, min b'an to sariyasunba kɔnɔ par exemple unhun.
eh, n'a fɔra président ka démissionner voilà ni eh, an b'a dɔn article 36 bɛ kuma président ka démission kan Mhm, mhm. constitution kɔnɔ Mhm, pour que k'an to sariya kɔnɔ Ɔhɔn, eh, ni IBK taara IBK bɛ se ka démissionner mhm. ni IBK démissionnera assemblée comme en principe sariyasunba de b'a fɔ assemblée président bɛna intérim kɛ voilà o bɛna intérim kɛ tile bi naani kɔnɔ a bɛ élection organiser bɛɛ b'a dɔn o ka gɛlɛn bi voilà o tɛ se ka kɛ donc ni IBK pour que k'an to sariyasunba kɔnɔ an bɛ sabali ka IBK to yen par exemple o ye hakilinan dɔ ye n'an ye IBK to yen donc IBK bɛnkan de don bi adamaden n'aw sigira ka kuma fɛn o fɛn na a bɛ se ka bɛn parce que ni IBK tagali yɛrɛ jateminɛ conséquence juridique b'a la kɔlɔlɔ b'a la sariya ta fan fɛ kɔlɔlɔ b'a la fɛnɛ politique ta fan fɛ parce que a ye baara dɔ de daminɛ Mali t'a yɛrɛ bolo bi bi in na dɛmɛbagaw de b'an na n'i ye kɛlɛba nin jateminɛ an bɛ degun min kɔnɔ o bɔli jateminɛ processus de don a daminɛra ka ban maintenant ni IBK taara dɔrɔn a caman bɛ jɔ. Bon ni IBK taara fɛnɛ a ka gɛlɛn bi bi in na maliyɛnw u ka bɛn mɔgɔ kelen kan a ka gɛlɛn ne m'a fɔ a tɛ se ka kɛ dɛ mais a ka gɛlɛn bi bi in na donc o bɛna kɛ sababu ye k'an bila retard la fɛn caman na alors que hakilina caman daminɛra donc ni IBK tora an bɛ se ka bɛn a la ka to yen n'a tora yen bon solution wɛrɛ minnu bɛ ka proposer mɔgɔ caman kumara o société civile kumara fɛn wɛrɛ kumara u b'a fɔ ka assemblée bɔ mɔgɔ minnu bɛ cour constitutionnelle la ko k'u bɔ yen mais pour que an ka to sariya suma kɔnɔ hali ni assemblée bɛ bɔ yen fo assemblée ka IBK yamaruya gouvernement yamaruya a ka sariya kisɛ ta par ordonnance o bɛɛ ye bɛnkan de ye jamana ani assemblée ɲɔgɔn cɛ ni assemblée mɔgɔw ma sɔn o ma dun jamana bɛ paralyser dɛ f'olu de ka gouvernement yamaruya bon an de ye sariyatalaw ye an kan ka ta

ka sariya kisɛw ta ta ta ta donc o b'an to an bɛ to sariya suma kɔnɔ maintenant CEDEAO mɔgɔw ye proposition dɔ fɛnɛ kɛ ko démission élection partielle hali n'i y'o ta sariya fɛnɛ fɛ sariya kisɛ fɛ parce que n bɛ ka kuma sariya de tɔgɔ la n tɛ ka kuma politique tɔgɔ la sariya tɔgɔ la ni cour constitutionnelle ye kuma fɔ ka ban dɔrɔn a banna mais arrêt bɛ se ka casser o n bɛ ka na o n bɛ ka na ni cour constitutionnelle ye kuma fɔ dɔrɔn a banna. sariya b'a fɔ cour constitutionnelle ka kumakan a bɛ imposer jamana kɔnɔdenw kan a bɛ imposer jamana marabaaw kan a bɛ imposer mɔgɔ bɛɛ kan maintenant ɛɛ an y'a ye jamana wɛrɛw la an y'a ye jamana wɛrɛw la cour constitutionnelle ye hakilina dɔ fɔ san kalo damadɔ après a tilara ka segin o hakilina kan mais o tɛ sariya yɛrɛ O tɛ sariya pa que ni hakili nina fɔra dɔrɔn a bɛ to si kelen a yamaruya bɛ perez bolo ka psila ka ara kasiya ayi ka a bɛ i perez bɛ se ka min kɛ a ka asa nɛgɛsi n'a ye asa nɛgɛsi ye so a fa a ka di solisɔn nɛgɛsi ye ni bɛnkankɛ o kan u bɛn denmisɛn fɔra n t'a dɔw yɛrɛ min kɛ fɔ min na parce que mɔgɔ e ko ko mɔgɔw ka esɔn pasili ko k'o organiser élection partielle i b'a kɛ cogo jumɛn dalilu jumɛn b'a kɛ parce que élection partielle n'i ye règlement intérieur assemblée ta k'a lajɛ a bɛ kɛ dalilu kelen dɔrɔn de la ni saya kɛra donc démission to o ta en compte maintenant o hukumu kɔnɔna la Sariya kɛra cogo cogo a bɛ se ka yɛlɛma an bɛ se an da bɛna tila kaorosera asan ko ni pksɛri ko la mɛ yan n'o cɛ bɛ taa so selaw fan fɛ ni jɛkulu ninnu fila minnu sigilen don bi u ka laɲini a ka ɲi jamana ma wa u bɛ se ka kɔlɔnlɔ ye wa parce que ɲɔgɔn sama sama bɛ ka don a la ninnu bɔra di an y'a mɛn ko kɔnfɛɛrɛ de fɔsari ppibilikɛ kulu fana bɛna bɔ sari na taa le2sɛte
sisan diɲɛ fɛn bɛɛ kɔlɔlɔ b'a la hali ji y'a dɔn ka ɲi hadamaden ma n'i y'o min ka dan tɛmɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye nka a ka ɲi mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ jamana kɔnɔ n'u ye jamana taabolo ye u ka se k'u ka nisɔngoya jira u ka se ka samasamani kɛ fo ka fɛɛrɛ kɛ jamana taabolo ka se ka yɛlɛma sigikafɔ de bɛ se k'o ban i b'a lajɛ n bɛ misaliya kelen min ta o ye école maître ka grève ye salon n y'a fɔ n ko grève kɛra san nana ban u y'a ko labɛn labɛn ka taa examenw kɛ denmisɛnninw ma bɛrɛ kalan ɲinan maître ye kalo wolonwula de kɛ grève la saraw tɛ ka di o ye gɛlɛya ye denbatigiw ma mɔgɔw tɛ ka kalan fana o fana gɛlɛya bɛ yen girinkajɔ nana kɛ M5 mɔgɔw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kamanaganna CEDEAO mɔgɔw fana kamanaganna u ye ministre dɔ bila ka na sigikafɔ ni fɛnw kɛ o kɛra dɔrɔn président yɛrɛ tun y'a fɔ ko aa n y'a fɔ ko Bubu ye ani syndicat mɔgɔw ka kuma u ka bɛn ko la tile kelen tile fila tile saba a yɛrɛ ko o t'a ko ɲɛnabɔ fo n yɛrɛ ka wuli a wulila a ye mɔgɔw wele u ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais de congrès la a ko n yɛrɛ y'a décision ta maître ka grève ko nin y'a ko bannen don n'u ka girinkajɔ tun ma kɛ lala n'a tun ma kunna janko san tun bɛ ban nin taa ka segin na o y'a nafa dɔ ye donc o y'a nafa dɔ ye bon kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ b'a la parce que ni ko in ma kɛ ni hakili ye halisa M5 mɔgɔw u sera k'u ka mɔgɔw minɛ nka mɔgɔw don o don Funtilibaatɔ bɛ fara u kan ɛɛ convergence fana mɔgɔ minnu fana y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ bi o y'a jira k'a fɔ ko samedi ko bɛ fɛ ka taa lajɛrɛ dɔ kɛ ne yɛrɛ bɛnna ka ye réseau kan u ka mɔgɔ dɔ ye publication kɛ dɔw ko ko les vrais maliens ko bɛ taa ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen samedi a publication bɛ n bolo a bɛ internet bɛɛ bɛ se k'o ye bon o min filɛ nin ye o kuma sugu ninnu man ɲi ko donc ko malien lakikaw olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ samedi bon n'i y'o fɔ o kɔrɔ ko tɔ minnu bɔra ka taa jamana ka yuruguyugu ninnu ani kalanbaliya ani lakanabaliya ka jamana ka ka se ko ko ninnu fɔ ko ko olu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye donc o bɛ se ka na ni funtili ye an yɛrɛ y'a ye fana hali assemblée président a ye fili y'a sɔrɔ a ka kuma kɔnɔ a ko mɔgɔ caman bɛ ka taama bi ko jihadiste b'u cɛla hali n'a sɔrɔ ko tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ dɛ o kuma sugu man ka b'a da député yɛrɛ y'a fɔ ko n'i y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ ka taama nin ye k'u bɛna ka déconner u bɛna ka dantɛmɛwale kɛ hali n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye o fana man ka bɔ wasabulon mɔgɔw da bon n'i ye o kuma sugu mɛn k'a kɔrɔ ko funtiliw bɛna ka na donc ne bolo kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a la ni maakɔrɔ ninnu n'u ma ni n'u ma sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko sigi ka fɔ de ye damu ye u k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ Dunbiya ye min fɔ sisan o ye sariya ka sira de sariya hadamadenw de y'a sɛbɛn diɲɛ don dɔ la o kɛra 2 fɛnfurue minɛ sa ka dɔrɔn donso an bɛ denfɛn de la denfɛn gɛlɛyaya ni ka dɔrɔn donso gɛlɛya tɛ kelen ye cɛn don jamana bɛɛ kɔnɔ i ka kan ka sariya labato mɛ ni gɛlɛya nana don jamana kɔnɔ a bɛ sigi ka fɔ kɛ sa gɛlɛya kɛra i bɛ ka j n'a ye o y'a kɔrɔpolitigisi ye o kɔfɛ gɛlɛya nana u ye jagosali kɛ o kɔrɔ ka sa fɔ ni jamanadenw sɔnna ka kuma ɲɔgɔn ye u bɛ fɛn dɔ sɔrɔ u bɛ se ka bɛn fɛn minnu kan u b'o kɛ assemblée sigicogo député dɔw sigicogo man ɲɛ hali n'a fɔra ko cour constitutionnelle ye mɔgɔw sigi o t'a bali ni fɛn min man ɲɛ o man ɲɛ fɛn fɛn bɛ se ka na ni fitinɛ jamana kɔnɔ ka se ka na ni mɔgɔ ye k'u kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ ko ɲɛnama ye nka hali sini ni i bɛ ka sɔnna sigi ka fɔ ma ko a y'a fɔ a da la k'o dɔrɔn tɛ mɔgɔ fɛn bɛɛ bɛ yen n tɛ Cheick Oumar kɔni n'a ta dɔn sinon tɔ ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ a ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye a bɛ se k'u weele kɔrɔ dɔgɔya kɔnɔ a bɛ se k'u weele taamaɲɔgɔnya kɔnɔ a bɛ se k'u weele Mali kɔnɔ kuma dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ na u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ka sɔrɔ a ma se CEDEAO mɔgɔw ni Union africaine mɔgɔw ka na an yɛrɛ ka na k'u bɛna kuma fɔ parce olu bɛna ka na ko tɔ ɲaami de nka n'an sigira ka kuma an bɛ se ka min kɛ wasabulonko la Député dɔw député bi saba ni wɔɔrɔ bi saba olu de bɛ se k'u ta ka wa ayiwa bɛ taa fɔ bi naani bon a mana kɛ cogo cogo parce que assemblée président yɛrɛ y'a fɔ a kuma na ko a b'o kuma min fɔ k'an ye kuma in dabila ko n'an ma nin kuma dabila ko aw yɛrɛ dɔw taara deuxième tour la aw yɛrɛ tacogo ma ɲɛ o fɔra ko n'a ma ɲɛ ko min yɛrɛ ka nɔgɔ ko assemblée k'a ta ka bɔ yen président assemblée yɛrɛ y'o fɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ bi naani kɔnɔ bi saba de tɛ yan mɔgɔ bi saba in kɔnɔ ale b'o kɔnɔ donc sisan ko cogoya min na député yɛrɛ n'a ma ɲɛ dɔw ta ye n'a tɛ ɲɛ a ka ci a bɛɛ ye dɔw sigilen b'o kan dɔw yɛrɛ fana y'a f'u da la n'a fɔ musa mara n' Asani Sidibe n'o ye yɛlɛma mɔgɔ ye ko ka assemblée ci n'o de ye solution ye ko n'a sɔrɔ o de ye solution ye donc kuma in ka nɔgɔ koyi o kɔrɔ ko hali sisan ni IBK ni assemblée ɲɛmɔgɔw donc a bureau mɔgɔw ani M5 mɔgɔw n'u sigira ka kuma n'a ko bɛ ɲɛ cogo o cogo tɛ dɛsɛ ka bɛn a la donc e yɛrɛ fɛ problème bɛ yɔrɔ jumɛn assemblée ni cour constitutionnelle bi bi in na Maliyɛnw ko ko assemblée ko assemblée ko wasabulon min don k'a t'u wasa mɔgɔ caman y'o de fɔ k'u t'u yɛrɛ kɔnɔ k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔw y'o fɔ u y'a fɔ ka da député dɔw mɔgɔ bi saba ninnu tacogo de kan député bɛɛ tɛ dɔw passé ka premier tour la a u y'a fɔ fana ka da Manasa ka cour ko kan hali cour yɛrɛ ni cour fɔra i tɛ tɔgɔ wɛrɛ mɛn ni Manasa tɛ parce que ale de ye cour ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw y'o fana fɔ kosɛbɛ Donc o fila de ye problème ye, unhun, n'o fila ye problème ye olu dɔrɔn tɛ maliyɛn ye o, mouvement du 5 ko ko président fana ye problème ye, ayi sa sisan ɛɛ bon mouvement 5 étoiles in 5 ne ko 5 étoiles 5 juin min filɛ nin ye ɛɛ mɔgɔ caman b'a kɔnɔ, unhun, ne bolo u bɛɛ ka n bɛ se ka fili komi a lasigiden dɔ bɛ yan ɛɛ n'i bɛ ka ko ɲini n'i ko ko jamanatigi ka taa ka bɔ yen donc a b'a yɛrɛ kamana gan parce que kabi IBK sigira 2013 ka na se bi ma ni ko ko ganna a bɛ mɔgɔ dɔ sugandi k'o bila o la accord ko nana a ye Modibo Keyita ɲini k'o bila o taa ka segin kɛ ni affaire étrangère kɔfɛ Jaguraga taara ka bila comité de suivi des accords la kɔfɛ camancɛla nana ɲagami a ye Jɔnkunda ta ka bila o la donc kuma bɛɛ kuma bɛ kuma bɛɛ ni premier ministre n'a ganna dɔ bɛ bɔ dɔwɛrɛ bɛ na donc sisan ko nana se yɔrɔ min ma tɔ ye san saba de ye ale de kan ka se ka wuli sisan bi bi in na k'a jira ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ale yɛrɛ ka se k'o fɔ a yɛrɛ se ye min ye a k'o fɔ nka n'a ye ta kɛ dadenni dɔrɔn ye a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ ka yɛlɛ u la wali kelen a bɛ k'i sigi yaasa M5 mɔgɔ don dɔ la u bɛna funu ɲɔgɔn kɔrɔ parce que dɔw b'u cɛla an ka taa fɛn bɛɛ kari o ka di bolibaga dɔ ye n m'a fɔ a ɲɛmɔgɔw dɛ mais mɔgɔ caman b'u nɔfɛ bi hali don ko ne yɛrɛ taara ka taa lajɛyɔrɔ la waati min na cidenw taara kuluba n'u tila ka segin ka na ci jaabi fɔ mɔgɔ caman tun bɛ ko k'an ka taa kuluba Mahmoud Dicko ni a ka M5 mɔgɔw ko non k'an kana ko kɛ ten ko tiɲɛni tɛ mais mɔgɔ caman b'u la n'a ko in taara tan ni mɔgɔ ma kumaɲɔgɔnya kana siga a la u bɛ taa wasabulon mɔgɔw sɔrɔ ka wasabulon la u bɛ taa kuluba u bɛ taa IBK ka so kana siga a la fiyewu donc o ɲuman ye min ye IBK dɛmɛbagaw N'o ye député convergence mɔgɔw ani convergence dɛmɛbagaw u k'a fɔ IBK ye a ka maninkaya dabila a ka sɔn sigikafɔ kɛ ni ko bɛ fɛ ka tiɲɛ ni y'i da de da de dimi sigikafɔ sugu jumɛn ko don non sigikafɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ M5 ɲɛmɔgɔw wele i n'u bɛ ɲɔgɔn ye O kɛra ayi non o tɛ ni o ye tan ni o kuma tɛ Musa Tarawele ye wele bila Mamudu Diko ni Choguel ma u nana u ni IBK ye ɲɔgɔn ye o tɛ sigikafɔ ye o kɔni ye cɛkɔrɔba ye n yɛrɛ delila ka gɛn n kamana gannen don n'a ma wuli ka jɔ a ko bɛ se ka tiɲɛ n bɛ hakilina di comme n bɛ balo la o ta y'o ye n sen tɛ kɛlɛ la ale ta y'o ye ale ta o de Mamudu Diko de y'a fɔ a ka déclaration na k'a ko IBK fɛ ko IBK ka kuma jama fɛ IBK nana kuma nation fɛ bon kɔfɛ IBK tilala ka a fɔra k'u ka ɲɔgɔn ye mais IBK ye format min ta n'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ palais de congrès la bɛɛ sigilen ɲɛna bon u m'o ɲini o ni ko tiɲɛna tantɔ a tɛ olu ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ olu ko ko IBK de ka taa donc olu de ni IBK de kan ka sigi ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a la n'u ye fɔ ka bɛn fɔlɔ kɛ ni fɛn min IBK kelen tɛ se ka min ɲɛnabɔ a b'a fɔ a sisan ne bɛ taa assemblée mɔgɔw wele n bɛ taa karisa wele n bɛ taa karisa wele donc ko bɛɛ bira k'a yɛrɛ kɛ d'accord an bɛ taa an bɛ taa Abdel Kader Maïga fan fɛ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques aw ka wulikajɔ a daminɛnen le 5 juin ka na se fo wulikajɔ laban in na n'o ye le 19 juin ye bon an b'a ye k'a fɔ président ye bɔko fila kɛ bɔko fila in na a ye fɛɛrɛ damadɔw fɔ ɔ a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ wele kɛ ka taa wulikajɔ kɛbagaw ma k'u ka na aw ka se ka gouvernement d'union nationale sigi ɲɔgɔn fɛ o kuma fɔra ɔ an b'a ye k'a fɔ ekɔli ko fana fɛɛrɛ sɔrɔla o la o tɛmɛnen kɔfɛ Sumayla fana n b'a dɔn o tun y'a ka jɔrɔnakoba ye ka d'a kan Sumayla tununna député kalata kɔnɔna na a ka kibaruya tun ma sɔrɔ o senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Sumayla bɛ balo la ko baasi t'a la ɔ ani ka fara cour constitutionnelle ko ni assemblée ko kan ko ko ɲɔgɔnye bɛna k'o kan ni fɛɛrɛ mun ka ɲi ka ta o la ɔ an b'a ye k'a fɔ kɔnɔna na CEDEAO fana nana o fana ye fɛɛrɛ di k'a fɔ k'olu ka fɛɛrɛ ye ko dialogue national bɛnkan minnu bɔra o kɔnɔ ko k'u waleya ko assemblée fana gɛlɛya donna minnu tacogo la k'u ka segin o kalataw kan u y'o fɔ ka fara ɛɛ revue cour constitutionnelle yɛrɛ ka segin ale yɛrɛ baara kɛcogow kan n'o ye ka loi organique réviser ɔ nin bɛɛ tɛ solution ye bi o b'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ la fɛɛrɛ dɔw sɔrɔla aw yɛrɛ hakilina ye mun ye bi nin fɛɛrɛ ninnu na minnu fɔra bɔko fila in kɔnɔna na. d'accord Sibo ɛɛ

an m'a fɔ cour constitutionnelle ka taa an m'a fɔ assemblée ka taa an m'a fɔ fɛn wɛrɛ ka kɛ enseignants ka grève banna an ma foyi ɲini an ye min ɲini an ko IBK de ka walan sɛmɛ a n'a ka régime an y'o de ɲini an y'o fɔ ka da kun dɔ de kan o. an y'o fɔ ka da kun min kan n bɛ na o de fɔ maliyɛnw k'a mɛn n'i y'a ye bi bi in na an bɛ nin situation kɔnɔ ko jamana wɛrɛw mɔgɔw de bɛ na kuma anw fɛ k'an labɛn o tɛ kunmasuuli ko dan ye aw hakilila ko o ka di anw ye aw hakilila k'o bɛ bɛn anw maliyɛnw ma mais timo tiɲɛ filɛ a bɛ fɔ cɛ min ma ko ibrahim bubakar keyita mɔgɔw y'a ta en 2013 parce que u tun dalen don k'a fɔ ko cɛ don dalakan mɔgɔ don n'a ye min fɔ a b'a kɛ a ko ko n'a nana ko ɲɛdɔnya tɛ kɛ mali la a ko n'a nana k'a bɛ fanga minɛn ɲini ka di an ka sɔrɔdasiw ma u ka se ka rébellion ban pewu a ko ko n'a nana a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ mɔgɔw ko ko non ko ni IBK tara ko o ye changement ye ko parce que mɔgɔ minnu bɛ yen ka kɔrɔ an b'u dɔn donc IBK de ye changement ye mais je vais vous dire tiɲɛ ye min ye alpha ka temps na IBK était premier ministre ekɔliw datugura IBK était là mali état l'état du mali mali état k'a daminɛ ka corruption kɛ à ciel ouvert a daminɛna ni yurugu ka bonya ka yurugu mhm.
non fanga yɛrɛ ka yurugu yurugu kɛ a taalan ye mhm. a daminɛna IBK ka temps de la IBK de y'a daminɛ ka mali ka mobiliw ta ka cortège baw kɛ ka taa campagne kɛ jamana dugu wɛrɛw kɔnɔ pour que ka se ka opposants fanga sinamatɔn mɔgɔw k'olu bin a daminɛna ale de la fanga état ka wuli k'a fɔ ko n bɛ hectare fila hectare naani hectare tan ta k'a di mɔgɔw ma juste parce que se bɛ n ye a daminɛna ni ale ibrahim bubakar keyita de ye donc cɛ hali n'a ma di ale yɛrɛ taabolo n kan tɛ n kan tɛ hayidara ta ma Awɔ, hayidara ta d'accord. ye 150 hectares ale de ko ye. k'ale ta ma di ne ma s'o ma ah ne ma d'accord s'o ma ok depuis quand il était premier ministre Mhm, d'accord. a taabolo de ye corruption ye a yɛrɛ taabolo o de ye corruption ye o de y'an ka jamana bin jamana tɛ se ka jɔ ni moyen t'aw bolo moyen bɛ bɔ min moyen bɛ bɔ anw de ka kɛsu kɔnɔ fɔlɔ moyen ye an yɛrɛ ka douane ni impôt ni fɛnw bɛ se ka min ladon an ka se ka o baara ka ɲɛ k'an bolow falen falen fɛnw na min bɛ se ka wari ladon minnu bɛ jago kɛ k'u dɛmɛ u ka jago kɛ ka ɲɛ pour que u ka se ka impôt caman sara o impôt fana ka se ka fɛn ɲɛ mais an ye mun de kɔlɔsi an ye mun de kɔlɔsi mɔgɔ minnu b'a fɔ ko bi bi na an ka taa solution wɛrɛ ɲini a ye fɛn jumɛn de bɔ a da la k'a b'a kɛ ɲuman na maliyɛnw ye e kɛ a k'a kɛ a fɛn bɛ min a ka fɛn dɔ fɔ ko nin ni ɲɔgɔn tɛ yen fɛn ɲuman n bɛ se ka min kɛ maliyɛnw ye a ka tila ka o fɛn kɛ o tɛ yen n'i ye IBK ka taabolo lajɛ de 2013 à maintenant san wolonwula mais a bɛ na don min na mɔgɔw bɛ taa kidali mɔgɔw bɛ taa mali fan bɛɛ fɛ mɔgɔw sécurité problème foyi tun tɛ yen en 2013 ale bɛ na tuma min na a y'a sɔrɔ accord de ouaga tun signéna accord de ouaga ko ni président nana kalo wɔɔrɔ o kɔfɛ président ka taa ani mɔgɔw banbanciw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka kuma u ka se ka malifa bila k'u cantonner et puis mali k'a yɛrɛ sɔrɔ IBK nana a m'a fɔ k'a t'a kɛ wa k'ale ni mɔgɔ tɛ se ka sigi rebɛliw tɛ se ka sigi ka kuma ale m'a fɔ ale de ma tila ka na tapis rouge da rebɛliw ɲɛ yan nɔ ka yɛlɛ kuluba ale de ni tapis ale de ma rebɛliw invité ka taa dumuni kɛ n'u ye kuluba mais maintenant accord nana signé en 2014 2015 du moins accord signé en 2015 an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna mali kɔnɔ yan ko accord man ɲi an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna min bɛ accord kɔnɔ n'an k'an b'a waleya mali bɛ ci an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a y'aw janto hali n'aw bɛ fɛ accord nin ka waleya a ye segin ka accord bila sariya bulonba kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ k'a kalan k'a lajɛ an k'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ parce que o tun sɛbɛnnen don accord yɛrɛ kɔnɔ la conférence d'entente nationale o tun ye accord ka baara fɔlɔ ye IBK banna o fana ma parce que ale ɲɛna ni conférence d'entente nationale tun kɛra mhm. eh, fanga sinamatɔnw de bɛ na fɛrɛ o kɔnɔ et puis ale tɛ ale ale tɛna se ka se sɔrɔ ou bien fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a la min bɛ se ka ale bali a ka baara la o conférence d'entente nationale nin depuis k'an y'o jɛ an ye accord fɛn bɛɛ jɛ mais anw b'an yɛrɛ ɲininka bi est-ce que accord de man ɲi wa IBK de man ɲi wa IBK ka mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔw de man ɲi wa u y'a dabɔ a kama de wa u ye mali feere wa an b'an yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ la mais nin question bɛɛ n'i y'a jaabi fara ɲɔgɔn kan jaabiba kelen ɲɛmɔgɔ tɛ mali la ɲɛmɔgɔ min bɛ mali la bi a ye mali janfa ɲɛmɔgɔ min bɛ mali la bi a ye mali feere parce que i tɛ se k'a fɔ bi mɔgɔ tɛ se ka bɔ bi mali kɔnɔ k'i bɛ constitution ko kuma fɔ nin crise nin kɔnɔ ko sariya ko constitution mais jɔn ye sariya sɔsɔ mali kɔnɔ n'i ye sariya sunba ta IBK yɛrɛ ka baara fɔlɔ ye ka mali lakana kidali tɛ nin ye bi wa diɲɛ bɛɛ nana mali la bi ka an dɛmɛ an ka se ka Kidal bɔ bolo la mais fo MINUSMA mɔgɔw de bɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw escorter armée reconstituée k'olu escorter ka taa don Kidal o bɛɛ la u y'u gɛn donc Kidal tɛ mali ye mais o, o, o sariya sɔsɔli ɲɔgɔn tɛ yen IBK de ka kan ka an ka justice lakana sariya fɛn o fɛn ka kan ka ta Mali kɔnɔ o soba ale de ka kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que o ka lakana parce que ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye mais mun de kɔrɔ an ye mun de ye a nɔfɛ mɔgɔ fɛn o fɛn mana minɛ u bɛ fɛɛrɛ ɲini k'o bila justice tɛ se ka baara foyi kɛ vérificateur de la république combien de milliards milliards ba joli o de bɛ vérificateur ka eh, eh, eh, ka papier kɔnɔ mhm. IBK ka na ka na se bi ma o vérificateur minnu a ye mɔgɔ minnu indexé ani a ye baara yɔrɔ minnu indexé hali bi mɔgɔ si tɛ yen min ye hali dɔrɔmɛ kelen sara mali ye sɛgɛn bɛ ɲini k'an faga o ye IBK ka système ye o y'a nɔfɛ mɔgɔw ka système ye maintenant n'aw y'o bɛɛ dénoncer sisan n'a ko k'aw ka na aw ka jɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na o fana tɛ se ka kɛ yan Timo mm.
i tɛ i ni mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ i dalen tɛ maa min na adamaden cɛɲa tɛ i ka bon i ka jan o tɛ wari b'i bolo o tɛ i ye alimami ye o tɛ adamaden ka fɛn fɔlɔ o y'i dalakan de ye ni adamaden n'i tɛ se ka da dalakan na i kana da ka foyi la bi bi na an bɛ yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ ladiriya o tun bɛ se ka an bɔ ɲɔgɔn na foyi tun t'an se nin ma foyi tun t'an se nin ma mais an ye cɛ n'a ka kokɛtaw lajɛ an ye mali minnu yɛrɛ bɛ k'a dɛmɛ